Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Tsatanetsatane wa mpungwepungwe wa ku DPP. Chaka cha 2023 chakhala chaka chosautsa ndi chotopetsa kwa mamembala komanso anthu otsatira chipani cha Democratic Progressive Party DPP chimene mpaka pano akuchitsogolera ndi a Peter Mutharika kuchipaniku kwakhala kuli mbali ziwiri imene mbali ina ndi yomwe imangotsogoleredwa ndi a kondwani nankhumwa komanso mlembi wamkulu wakale wa chipanichi a grezelder jeffrey ena anali mbaliyi ndi monga a cecilia chazama a nicholas dausi a mark botomani komanso a ralph jooma Mbali inayi kuli mtsogoleri wa chipanichi a Peter Mutharika, a Bright Msaka, a Shadrick Namalomba, a George Chaponda ndi ena. Kusagwirizana kwawo kunapangitsa kuti mbali ya a Peter Mutharika idzichita mikumano ina yowachotsa ngati mamembala a chipanichi, koma mbali ya a Kondwani Nankhumwa yakhala ikudalira mabwalo a milandu amene nthawi zambiri mu chakachi anali mbali yawo pa 6 disemba mu chaka cha 2023 mbali ya a kondwani nankhumwa potsatira chigamulo cha bwalo la milandu chokakamiza chipanichi kuchita msonkhano wawo waukulu pasanathe masiku 90 inachititsa msonkhano wa komiti yayikulu ya chipanichi ku golden peacock mu mzinda wa lilongwe komwe mwa zina anakhazikitsa tsiku la msonkhano wawo waukuluwo mu nthawiyo poyankhula mwathamo mayi grezelder jeffrey amene anali mlembi wamkulu wa chipanichi anati iwowa akuchita zimenezi kamba kofuna kulemekeza chigamulo cha bwalo la milandu la dziko lino Sipanathe tsiku ndipo mbali ina ija ya chipanichi imene ikutsogoleredwa ndi a Peter Mutharika inatulutsa chikalata chawo chodzudzula msonkhanowu ponena kuti anali macheza chabe poti mkumano wawo weniweni uchitikira ku Mangochi. Mukalatayi, a Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa chipanichi anachotsa a Kondwani Nankhumwa ngati wachiwiri wawo ku chigawo cha kummwera. Ndipo anawasankha kukhala mlangizi chabe, ndipo a Grezelder Jeffrey anachotsedwa ngati mlembi, ndipo anawasankha kukhala wachiwiri wawo ku chigawo chapakati, ndipo a Cecilia Chazama anachotsedwanso pa mpando wawo wa woyang'anira azimayi mu chipanichi. Izi zinakwiyitsa mbali ya a Kondwani Nankhumwa, ndipo mwachizolowezi inapita kukamang'ala ku bwalo la milandu kuti liwathandize, ndipo pa 27 November, Mchaka cha 2023 bwalo likululi linatulutsa chigamulo chomwe sichinakomere a Kondwani Nankhumwa, a Chazama ndi a Jeffrey ndipo linati atatuwa akuyenera kukhala m'maudindo awo amene awasankhawa popeza anachita zimenezi ndi mtsogoleri wa chipani chawochi a George Chaponda. ndi amene anasankhidwa kulowa m'malo mwa a Kondwani Nankhumwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakummwera a mary navicha anasankhidwa kukhala woyang'anira azimayi mchipanichi kulowa m'malo mwa a Chazama ndipo a clement mwale ndi amene anasankhidwa kukhala mlembi wamkulu wa chipanichi posakhutitsidwa ndi chigamulocho mbali ya a Kondwani Nankhumwa inakatenga chiletso chonena kuti atatuwa asasunthidwe m'maudindo awowa koma jaji wamkulu ku bwalo lalikulu a howard pemba anawakana ponena kuti sanaonetse kuti ali ndi nkhani yomveka posumira chipani chawo ndipo jajiyo mu chigamulo chake anatinso Atatuwa asadandaule popeza angosunthidwa chabe ndi kupatsidwa maudindo ena mu chipani chomwecho popeza Article 10 ya malamulo oyendetsa chipanichi imanena kuti mtsogoleri akhoza kusintha membala aliyense pa udindo wake ndi kumusankha pa udindo wina kwa iyeyo anati a Peter Mutharika sanaphwanye ufulu wawo powasankha maudindo ena. Kalata za ku bwalo la milanduzi zinaonetsa kuti mbali ya a Nankhumwa inakadandaula kuti a Peter Mutharika alibe mphamvu zowachotsa mu chipanicho ndipo alibenso mphamvu zosankha komanso kuchotsa aliyense pa udindo koma bwaloli linawakana zimenezi. Izi zinali zodabwitsa kwambiri kuona mabwalo a milandu m'dziko muno akukana pempho lawo popeza mu chaka chonse cha 2023 amati a nankhumwa akapita kokamang'ala ku mabwalowa zomwe amafuna zimatheka chigamulochi chitaperekedwa a charles mhango amene amayimira a peter mutharika anali wokhutitsidwa ndipo anati tsopano a mutharikawa alandira ulemu umene amayenera kulandira Ndipo loya amene amaimira a Kondwani Nankhumwa, a Peter Minjale anati jajiyo analakwitsa zinthu zina popereka chigamulocho ndipo akachita appeal pa 3 January mu chaka cha 2024. Bwalo lalikulu mdziko muno la Supreme Court of Appeal linakananso pempho la a Kondwani Nankhumwa lofuna kuika chiletso. pa chiganizo chimene anachita a peter mutharika powasintha maudindo awo mu chipanichi mu pempho lawo a nankhumwa a chazama ndi a jeffrey amafunanso kunena kuti chipani cha dpp chisawayitane kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo Mu chigamulo chake, jaji wa appeal Mayi Dorothy Nyakaunda Kamanga anati pempho lawo linabwera mwansanga ku bwaloli asanamalize ndondomeko zonse zodandaulira ku chipaniko kamba ka chigamulocho. Atatuwa pamodzi ndi a Mark Botomani amene ndi phungu wa dera la Zomba Chisi, a Nicholas Dausi amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Neno, anakaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi ku edgewater court mu mzinda wa lilongwe malingana ndi makalata amene analandira owayitana ku komitiyo omwe anasayinidwa ndi mkulu wosungitsa mwambo mchipanicho a aaron phiri anthuwa akuti akhala akunyozera utsogoleri wa a peter mutharika komanso sakulemekeza akuluakulu mchipanichi Article 6 ya malamulo oyendetsera chipanichi imati membala aliyense akuyenera kumvera chomwe auzidwa ndi membala wamkulu wa chipanichi ndipo gulu la a kondwani nankhumwa lakhala likunyozera kutsatira kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipani cha dpp kwa mamembala ena pa 3 january mchaka cha 2024 chipanichi chinachotsa pa maumembala a Kondwani Nankhumwa, amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wake ku chigawo cha kummwera, mlembi wakale a Grezelder Jeffrey, a Cecilia Chazama, a Nicholas Dausi komanso a Mark Botomani. Malingana ndi kalata imene inatulutsidwa ndi chipanichi pa 20 January mchaka cha 2024 ndipo inasayinidwa ndi wofalitsa nkhani wa chipanichi pakadali pano, A Shadric Namalomba, chiganizocho akuti chabwera komiti yayikulu ya chipanichi itakumana kutsatira mkumano wosungitsa mwambo uja. Anthu enanso amene achotsedwa mu chipanichi ndi monga a Ken Msonda amene anali nawo ku mkumanowu wa pa 6 December uja ndipo anakapezekanso ku mkumano wina umene unachitika ku Mangochi komwe iwowa anakapepesa, a Msonda akuti a Msonda akuti achotsa mawu awo amene anapepesa ndipo pano achita zoti anthu amene amuchotsawa amve kuwawa popeza iwowa alimbana nawo. A Uladi Mussa ayimitsidwa kukhala membala wa chipanichi kwa miyezi 9 ndipo iwowa akukhulupilira cholinga cha chipanichi ndikuwaletsa kuchita nawo msonkhano waukulu umene uchitike chaka chino komwe kukasankhidwe adindo ena a chipanichi. Pakadali pano chipani cha dpp chili ndi malingaliro osankha anthu ena m'maudindo a wanthu amene awachotsa mu chipanicho. Maudindowo ndi monga mtsogoleri wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo, Udindo womwe unali wa a Kondwani Nankhumwa komanso mkulu wa komiti yowona za kawerengedwe ka chuma ku nyumbayi womwe unali wa a Mark Botomani. Izi ndi malingana ndi kuyankhula kwa a Shadric Namalomba amene akuti chiganizochi chafika popeza awiriwa simamembalanso a chipani chawo. Anthu ena okwana 11 ndi amene anayimitsidwa pa umembala wa chipanichi kwa miyezi 9 ndipo izi ndi kudzera mu chikalata chimene chinatuluka pa 20 January mchaka cha 2024 chomwe chimati akhala akunyozera utsogoleri wa chipanicho. Amene ayimitsidwa pa maudindo awo a komiti yayikulu ya chipanichi ndi monga mkulu woyang'anira masankho ku chipanichi a Henry Matemba,

A Ralph Jooma awachotsanso pa udindo wawo ngati mkulu woyang'anira zachuma ku chipanichi. Munthu wina amene waimitsidwa ku chipanichi ndi a Uladi Mussa ndipo mukuyankhula kwawo akuti izi zachitika pofuna kuti kumasankho a chipanichi amene akubwera posachedwapa, ambiri akadutse popanda kupikisana nawo. koma akatswiri ena oyankhulapo pa ndale mdziko muno adzudzula mchitidwe umene akuluakulu a chipanichi achita ponena kuti a Peter Mutharika akuchita zakumva wokha anthu ena akunena kuti ku chipanichi usachitike msonkhano waukulu wosankha adindo koma a Peter Mutharika angoloza kuti awo ndi awo akhale m'maudindo Pa 23 January mchaka cha 2024 a Kondwani Nankhumwa amene ndi mmodzi wa ochotsedwa ku chipani cha DPP-chi atulutsa chikalata chimene akuti ndi wokhumudwa kuti mzaka zonsezi zomwe iwowa akhala akugwira ntchito yopititsa patsogolo mfundo za chipanichi akuluakulu ena aganiza zowachotsa pa mpando pamodzi ndi anzawo ena kamba kosiyana maganizo pakayendetsedwe ka zinthu ku chipanicho Iwowa, kudzera mu kalata yawoyi, akukana kunena kuti zifukwa zimene awachotsera ndi zomveka popeza zikuonetseratu kunena kuti awachotsera pa zifukwa za ndale. Popitiriza, a Nankhumwa akuti pamodzi ndi anzawo amene achotsedwawa akuti sasiyira pompo ayi koma kufuna chilungamo kudzera ku bwalo la milandu mdziko muno ndi kunena kuti ndi kuti chilungamo chioneke pa nkhaniyi. Pomaliza iwo akupempha anthu akufuna kwabwino kunena kuti akhale nawo limodzi pamene akuyesetsa kuti chilungamo chiwoneke pa nkhani yawo.